Moni ndine Jack, muli uli? Lero tukupita ku Flushing ku mzinda umene uli ku usa. Ku Flushing ndi Chinatown ya ku usa amaitcha biggest Chinatown pa dziko lapansi kuti ndi town yomangidwa ngati kuti ku China ati kamakhala ngati kuti ndi city ndithu kumakhala ngati ndi ku China koma ili ku Queens ku usa. Ma Chinese oti olo chizungu samadziwa amatha kumakhala bwinobwino. zakazaka opanda vuto china chilichonse amachipeza mu mzinda wawo umenewo ku flushingiko nde ngati muli nacho chakumwa tachinyamuleni ticheze mtsikana uyu dzina lake ndi hayang deng hayang anabadwa mchaka cha 1990 mu january nde anachoka kwawo ku china kupita ku usa koma analibe mapepala analibe mavisa chani nde moyo wake unali wovutirako ku nkhani ya ntchito nde amakhala ku flushingiko koma ku flushingiko ntchito zake amagwira mma night club chani pena amakhala ngati kuti zogulisagulisa thupizi ndi zomwe amapanga eti mma club amakonda za tiktok kuposita mavidiyo pa tiktok chanichani mavidiyo amene amaposta amapanga post mavidiyo omazionesa ngati kuti ndi ochita bwino kwambiri ngati kuti akukhala high life koma chilungamo chake chinali choti analibe ndalama kwenikweni nde mu chaka cha 2021 anapezeka kuti anakumana ndi mnyamata wina kumka- kumene amagwira zintchito zakezo zogulisa thupizo mnyamata dzina lake justin lee nayenso anali mchinese anali ndi zaka 26 nde iye anamkonda kwambiri justin uja fa justin anali ndi citizenship ya ku usa komanso anali ochokera kolemera kwambiri makolo ake a justin anali ndi restaurant ku flushing komweko koma restaurant yapamwamba zinthu zoti zikuwayendera nde anamukonda kuti hey, mamuna wa ndalama uyu mwinanso visa ichokera pomwepa kukhazikika kukhoza kukhala pomweko nde Justininso nde anatengeka eti ndalama amampatsa chani anapezeka kuti anthu amasiyana zaka zingapo Justin anali ndi zaka 26 pamene Hayang anali ndi zaka 31 kachibwezi kakupitirira mpaka nayenso anayamba kumajambula mavidiyo za pa TikTok osati tiktok tiktok koma kuliso tiktok yawo ku china ali ndi version ya tiktok yawo yawo nde amapanga post zinthu kwambiri pamenepopo mavidiyo omachita kutakasuka choncho eti koma chilungamo chenicheni chinali choti ngakhale amatakasuka choncho justin anali okwatira mkazi wake anali ndi zaka 22 wa chimexican sanali mchinese anali mexican analinso ndi ana awiri. Linali banja lokhazikika lija loti makolo ake a Justin anawagulira nyumba, kuwagulira kashi nkuwapatsa nyumba nayi basi zija zooneka kuti kabanja koyenda so zabwinobwino nde hayang akaona zimamugunda kwabasi amaganiza kuti "Ah, uyu mkazi wa, wa mtundu wina azichita kusangalala chonchi, mamuna wonena kuti ndikukondana naye chonchi, iye mmene amaonera ndi mmene amagwirizanirana naye Justin amaona kuti zimenezo zikuyenera kukhala za iyeyo ndipo amaona kuti iyeyo Justin amamkonda kwambiri samamvetsetsa kuti akukhala bwanji ndi mkazi wina nde iye anamuuza Justin uja kuti umsiye mkazi wako ukwatirane ndi ineyo nde ati Justin anaziona nkuseka kuti zosewera zomwezi mukuzitenga kuti mpakana ndikasiye banja langa sindingasiye banja langa mpakana ati anayambana kukangana pamene paja chani kenako tsiku lina Hayang anachita kumpitira kunyumba kwake komweko kukagogoda pakhomo pa Justin mkazi wa Justin kutsegula chitseko kuti ndi ndani iye uja basi kubwera pamene paja kumakuwa mpakana anthu kuyamba kumenyanapo anamenyana mkazi wa Justin ndi Hayang uja mpaka kunabwera apolisi anamutsekera Hayang ndi Justin yemweyo kenako anawatulutsa nde kakakhala ngati kuti kachibwezi kaja kasokonekera koma Hayang amamfunabe Justin kuti ineye mamuna uyu yekha sindimusiya ayi anamfunisisa kuti kumayesera kumpanga convince kunena kuti umusiye mkazi wako koma Justin amanena kuti izozo nde sizingatheke ngati mufuna kukhala chibwezi mukhoza kukhala chibwezi koma mkazi wanga sindingamusiye nde Hayang anamuuza kuti nde ngati ufuna kuti chibwezi chithe undilipira undipase break up fee ndalama yake yoti mundilipire ndi 500000 dollars ati nde justin uja anasekaso kuti "Ii, mpaka nde tilipiraneso nkhani zake zomwezi nde anthu aja nkumakhala ngati akulimbana eti nde amangokanganabe to and from koma a justin aja amapitakobe kwa Hayang uja nde anapezeka kuti anazazindikira mkazi wa Justin uja kuti Justin akumayankhulabe ndi Hayang uja komanso akumapitakobe nde ati anapsa mtima mu September 2021 nkumuthamangisa Justin uja kuti "Ah, upitirizabe tuluka zipita Justin uja nkuchoka Justin atatuluka anapita straight kwa Hayang. Ali kumene kuja kusangalala ku enjoya kutani. Kenako mkazi wa Justin amayembekezera kuti amuna aja amuimbira foni kaya apepesa atani. Anangodabwa kuti si tsiku loyamba, lachiwiri, lachitatu kuyesera kumuimbira foni kupeza kuti foni yake ija sikutheka ndi komwe. Nde anapita ku polisi kukanena kuti Justin namuthamangisa kunyumba koma sakuyankha foni chimene chili chodabwitsa mmene alili sizingatheke kukhala osayankhulana ndi ana ake eti nde apolisi ananena kuti nde muganiza kuti angakhale kuti nde iye ananena kuti pali mzimayi uyu mtsikana uyu dzina lake Hayang Deng wakhala akupanga naye chibwezi kapangeni cheki nde apolisi ananyamuka kupitadi ku, ku flat ya Hayang anafika anapeza roommate wa Hayang uja akuti chipinda cha Hayang ndi ichi Apolisi kuyesera kugogoda chitseko chinali chokiya anamuimbira foni Hayang, kumuimbira foni Hayang sanayankhe foni ndi apolisi anaphwanya chitseko chija kulowa anapeza magazi mchipinda nkuona pa bedi pali pokhu- pali mabedshiti okulungakulunga koma kuoneka ngati pali munthu atavundukula anapeza kuti Justin uja waphedwa waomberedwa mmutu koma hayangi kulibe ndi anamusakasaka hayangi osatheka muimbira foni osatheka kenako anapeza kuti justin uja amene anapita uko anabwereka galimoto yanzake imene mkazi wake anamuthamangitsa pasa anafuna kutenga galimoto ku nyumba anakabwereka galimoto audi yanzake ndi anafufuza apolisi kuti mwini wake wa audi ndani atampeza mu- anamuuza munthu uja kuti tikuganiza kunena kuti hayangi watenga galimoto wathawa nayo nde uyuze locking system uyiloke nde anayiloka galimoto uja technology umatha kuyiloka galimoto osasunthaso anayiloka galimoto ija nkuyipanga locate kuti inali kukapaki ina yake kuti ali hours away kuti munthuyo anali ali mnjira mothawa nde anayilondola komwe kunapezeka kuti kwayima galimoto kuja anangoyipeza galimoto ija ili mukapaki koma hayang'i mulibemo ndi atafunsa akapaki aja kunena kuti cctv anapeza kuti anamuonadi hayang'i uja kuti watuluka mgalimoto muja itayima itakanika kuyenda itachitidwa lock koma anakwera galimoto ina honda kaya inali yandani kaya anaba anangokwera galimoto ina yake honda nkunyamuka kumatani kumapitirira kupita kuthawa ndi apolisi anadziwa kuti o munthu amene tikumusakasakayo wakwera honda ndi anayamba kumsakasaka kuti walowera kuti kenako kunayamba kumatchuka timphekesera zoti yayi hayangi wathawira ku canada chani nde apolisi atafufuza amacheka foni yake ya hayangi ija amayichita track kuti ikuchita ping ma cell tower ake ati anapeza kuti zinali zabodza za ku canadazo zinali zofuna kuti angowachedwesa apolisi pamene iye akuthawira kwina ndi apolisi anazazindikira kuti munthu uja akukhala ngati akuthawira ku mexico kuti akakangolowa ku mexico walowerera sampezanso nde kaya tinene kuti tsoka ilo kaya mwayiwo mzimu wa anthu ena ndiwoopsa kwabasi mzimu wa justin Lee-wo galimoto yomwe anakwera ahayani idapezeka kuti inangophulika mateyala awiri pansewu iye uja anayima nanga sakanapitiriranso galimoto yaphulika mateyala nde mpolisi wina amayenda zake mbali ina mzimayi anayiona galimoto ija nkukhota kupita komweko kufunsa kuti aa tikuthandizeni chavuta nchani mateyala ujala mateyala anga aphulika mpolisi uja kuti okay ufuna ndikuthandize ndeye uja ananena kuti ayi nanga ndiye kuti obviously amaopa apolisi kuti apolisi samafuna kuti mpolisi ampeze anatangosala ndi 4 hours yokha kuti akalowe akalowerere apite mu mexico ndanamuza mpolisi uja kuti it's okay nzanga akubwera abwera in 30 minutes andipeza andithandize mpolisi uja okay chabwino mpolisi uja kubwerera mgalimoto mwake kumatani kumapita kena kenako patatha mwina 30 minutes mpolisi uja nkulandira call kunena kuti mbali imene muliyo kukhala ngati kuli munthu amene tikumusaka foni yake ikupanga ping around kumene uli iweyoko wakwera honda crv munthu wamkazi tikumusakasaka akukhala ngati wapanga chiwembu kudera lina lake site ina mpolisi uja "Ah, honda ndamusiyapo munthu winawake matayala ake aphulika ali yes mchinese wamkazi ali yes ali tadikirani ndibwerere bola ndikampeza amati nzake akubwera akudzamutenga mpolisi uja ndikutembenuka kutani kubwerera nde bodycam inajambula yonse mukhoza ku apapa posaliranso kufotokoza muyiona nokha encounter atapita mpolisi imene amapita kachiwiripo anali akudziwa kuti munthu uyu ndi osakidwa koma amapanga pretend kuti azikhala ngati kuti sakudziwa ngati kuti amvekere vuto ndi lachani ndi la theyala koma amadziwa kuti munthu uyu ndi criminal akufunika ndi amayeneranso kuzitetezanso yekha amapanga za manthamantha ifa sakudziwa kuti mgalimoto muli chani komanso hayangiyo koyamba amakhala ngati kuti nayenso akupanga pretend kenako anazaziwa kuti mpolisiyu akuziwa zimene akuchita nde iye amalimbikira kuti afuna alowe mgalimoto atenge zinthu koma polisi samafuna kuti iye alowe mgalimoto fa amadziwa kuti mwina mgalimoto muli china chake ngati waombera munthu nde kuti akhoza kukhala ndi mfuti komanso munthu oti afuna kuthawa sunganenere kuti apanga chani nde kwinaku taonani nokha zimene zinachitika
Yeah, you still you still here? What happened? He don't come, man. Oh, he's still not here. Yeah, one hour.
One hour?
It's just 30 minutes. Okay. You want me to see if I can help you?

kusonyeza ngati kuti anatenga dala mimba ya Justin uja akudziwa zoti Justin ndokwatira ali ndi banja lake kumaona ngati ino kuti mwina fa akukana kumkwatira kwinako mwina akatenga mimba nde amutani no amukwatira nde sizikudziwika kuti mwina atamuuza kuti ndili ndi mimba nsiyeni mkazi wake uja mwinanso anamusekaso kachitatu kuti iya sindingasiye mkazi anga ifa cha zimenezo mwina kupsa mtima kumutani kumuwombera. M'galimoto mwake atayang'ana, anapezamo mfuti ya fully loaded, yodzadza, yabwinobwino, zipolopolo zonse mmenemo. Muja amalimbikira kuti, Ndikufuna ndipite m'galimoto ndikatenge pena akuti kaya akatenge zovala, akatenge chani. Amafunitsitsa kulowa m'galimotomo. Nde kukhala ngati amafuna kutenga mfutiyo mwina kuti amuopseze mpolisiyo kuti athawe. Komanso anapezamo ndalama, cash 90,000 dollars. kuti no kunali kuthawa kuti akukayamba moyo wina kaya ndalamazo anazitenga kuti komanso anabanso tizinthu tina ngati wotchi maring'i a justin lee uja nde anamutenga anamubwezeretsa ku new york kumene anathawa kuti akukazengedwa mulandu mulandu wake sunathe mwina fa chonena kuti anali ali ndi mimba inayi 2021 akadadikirirabe kunena kuti amuzenge mulandu palibe update kuti anamutchacha bwanji koma kuchoka 2021 ndiye kuti mwanayo ndiwothamanganso pano imeneyi ndi nkhani ya hayang den ndi a justin lee akuti kunjoya ananjoya ndi munthu olakwika kupanga cheat mkazi wake banja labwinobwino loti samafuna nkulisiya komwe koma kupanga kupitiriza mpaka anakatani anakaphedwa nazo ndi azimayi ena achabe imeneyi ndi nkhani yawo zikomo kwambiri